nkhani mwa tsatanetsatane ndipo madzulo ano muli ndi ine Benadeta Chiwandamia koma poyamba nayi mitu yake. Zipatala za boma m'dziko muno zili ndi ngongole yokwana 40 biliyoni kwacha ndi bungwe la Central Medical Stores Trust. Mbali imene ikuyankha mulandu wokhudza kugula kwa simenti kulowetsa m'dziko muno yapempha boma kuti lilipatse kalata zonse zofunikira pa mulanduwu. Ndipo bungwe la National Registration Bureau lati likufuna ndalama zowonjezera zokwana 21 biliyoni kwacha. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Mu nkhani yathu yoyamba, zipatala za boma m'dziko muno zili ndi ngongole yokwana 40 biliyoni kwacha ndi bungwe la Central Medical Stores Trust. Malinga ndi bungweli, nalo likulephera kubweza ngongole zokwana pafupifupi 20 biliyoni kwacha. zimene lili nazo ndi makampani amene amaligulitsa mankhwala. Feston Malekezo ali ndi nkhani yonse.
Mmodzi wa akuluakulu ku Central Medical Stores Trust a Geoffrey Ngwira anayankhula izi lachiwiri pomwe wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo a Noah Chimpeni anakayendera maofesi a bungweli ku Mzuzu. Iwo anati ngakhale ali ndi ngongole zotere bungweli lili ndi mankhwala ambiri pafupifupi 72 mwa 100 aliwonse zomwe zatheka kamba ka ndalama zimene boma lawapatsa komanso mabungwe ena akufuna kwabwino monga world bank zokwana pafupifupi 23 billion kwacha tikuona kuti kumakhala kuchedwa kuti ti- tipatsidwe ndalamazo nde zikupereka chiopsezo kuti poti ndalama iyi timayenera tigwiritsenso ntchito kuoderanso katundu wina kuti asamasowe mzipatala zikhalamo nthawi zonse ndiye zikuoneka kuti zikhoza patsogolo ngati zipitirire kuti tidzayamba kusa- kuvutika kuti tizipeza mankhwala ena owonjezera chifukwa zipatala zimayenera kuti zizipeza mankhwala alipo kale mu store osati kuti iwo akafuna mankhwala ife nde tizithamangathamanga ayi A Ngwira anati nzodandaulitsanso kuti zipatala zina zimalembera bungweli mochedwa mankhwala amene akufunika zimene zimachititsa kuti nawo aziwapatsa mankhwalawa mochedwa. Izitu zimachititsa kuti mzipatala zina muzipezeka opanda mankhwala ofunikira pomwe ku bungweli mankhwala aliko. Poyankhulapo wachiwiri kwa nduna yoona za umoyo a Noah Chimpeni ati aonetsetsa kuti ngongole imene ilipoyi yaperekedwa kuti mdziko muno musamasowe mankhwala. A Chimpeni anayankhulaponso pa nkhani ya zipatala zina zimene zimachedwa kugula mankhwala kuchoka ku Central Medical Stores. atchulapo Nkhata-bay, Likoma, zinazo zina zonsezo zikumapanga order nthawi yake ayenera kumachita appro- kumapanga order pa- pa- pakamafika pa 10 pa mwezi wina uliwonse ayenera kupanga ndi kuti apereka ma orders awo ku central medical stores chifukwa zi- mkama- akamachedwesa ndiye timamvatu chipatala chakuti chakuti kulibe mankhwala akatero anthu samayang'ana D- ah, DHO amene sanapange oda ayo yayi amayang'ana boma amati boma likukanika kupereka mankhwala pamene mankhwala mdziko muno alimo wina wake wangochita ulesi kuti agwire ntchito yake moyenera mchaka cha 2023 bungwe la central medical stores linavutika kwambiri pa nkhani yokhala ndi mankhwala okwanira pomwe dziko lino limakumana ndi matenda monga kolera komanso kusowa kwa ndalama zakunja
bungwe la ngo regulatory authority ngora lati kuyimitsidwa kwa thandizo limene dziko la america lakhala likupereka ku dziko lino kukuyenera kukhala phunziro ku dziko lino

linayimitsa kaye kupereka thandizo lomwe limapereka ku maiko osiyanasiyana dzikoli lidachita izi kuti liwunike bwino ngati thandizolo lili logwirizana ndi masomphenya a ulamuliro omwe ulipo tsopano wa a donald trump dzikoli linayimitsanso ntchito za bungwe la usaid lomwe limathandiza mabungwe omwe si aboma ambiri mdziko muno ndipo polankhula pambali pa mkumano odziwitsa mabungwe omwe si aboma ntchito za ngo fund mkulu wa ngo authority kuno ku malawi a edward chileka banda ati nkofunika kwambiri kuti mabungwe omwe si aboma atengerepo phunziro pa nkhani imene inachitika ku amerikayi mmene zikuchitikira ngati boma la america kuyimitsa chithandizo zimenenso anthu ena kapenanso mabungwe ena kapena maiko ena amene amathandiza dziko la malawi athanso kuchita olo mawa lino ndiye kuti zikhoza kutiyika pa chipse- chiopsezo kuti zinthu zambiri zomwe tikuwachitira anthu za umoyo za maphunziro mwina zikhoza kukhudzika kwambiri chifukwa choti mwina zikuchitika nthawi imene ifeyo sitinakonzeke ndiye Izi zikhale phunziro ku mabungwe amene si aboma kunena kuti nthawi yakwana kunena kuti tiyenera kumapezanso njira zina zoti tizigwilira ntchito yathu mdziko mwathu momuno koma makamaka tikapeza ndalamazo kaya ndi zochepa tiziyike zigwire ntchito yake. Ndipo m'modzi mwa akuluakulu aku unduna owonetsetsa kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, a geoffrey mzumala ati maphunzirowa ngofunika kwambiri pofuna kuonetsetsa kuti mabungwe ambiri omwe si aboma akhale ndi kuthekera tikufuna kuti tiwaphunzitse tiwaunikire mabungwe amene saboma amene ali achimalawi eh, mmagawo osiyanasiyana chifukwa amasowekera upangiri mmagawo osiyanasiyana nchifukwa chake ntchito zawo nthawi zina mwina sizikupita kusogolo Uh, mwina ena akumatseka ma, ma, ma NGOs awo chifukwa chonena kuti mwina alibe upangiri mmagawo osiyanasiyana so cholinga chenicheni apa ndikuti tiwapatse tiwafotokozere kuti kodi fund iyi cholinga chake chenicheni ndi chotani mwezi wa ogasiti chaka chatha boma lidakhazikitsa thumba la ngo fund lomwe cholinga chake ndikupereka kuthekera kwa mabungwe omwe si aboma
Anthu anayi apulumuka pa ngozi imene yachitika mu msewu wa Masauko Chipembere Highway mu mzinda wa Blantyre. Malinga ndi wachiwiri kwa wofalitsa nkhani za apolisi m'chigawo cha kumwera a Beatrice Mikuwa, minibasiyi imene nambala yake ndi BT 1726 imachokera ku dera la Limbe kulowa ku township ya Blantyre. Iwo ati itafika pa roundabout ya Shoprite, Amene amayendetsa a Sharif Nedson analephera kuyiwongolera ndipo inakagunda galimoto ina. Kutsatira izi, minibus-yi inatembenuzika. Anthu onse anayi amene anali mu minibus-yi akuti avulala pang'ono. Bungwe la United Nations. lati dziko la Malawi silikuchitabe bwino pa nkhani za kusasiyanitsa pakati pa amuna ndi akazi. Mkulu oyimira amayi ku bungwe la United Nations kuno ku Malawi, a Lette Chinyama, amayankhula izi pa mwambo wokonzekera tsiku lokondwelera amayi pa dziko lonse lapansi. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu lipoti ili. A Chiwala ati dziko lino laonetsa kuti amayi ambiri sakuchita bwino pa nkhani za maphunziro, kutenga mbali pa zandale komanso pa chitukuko cha dziko. Iwo anati dziko lino lili pa namba 173 pa mayiko 188 pa nkhani zokhudza kusasiyanitsa pakati pa amayi ndi abambo komanso kuti ili pa namba 8 pa nkhani za ukwati wa ana pa dziko lonse lapansi ndipo wachiwiri kwa nduna yoona zakusasiyana pakati pa amayi ndi abambo a halima daudi anati tsikuli alikhazikitsa kuti lipereke mwayi kwa amayi kuti adzakambirane pa za ufulu wa amayi chaka chino tapangako zinthu zosiyana ndimene timapangira mbuyomo mawa tikhala tikupita ku central hospital tukaona azimayi amene ali ndi wana ku maternity wing takonza mphatso kuti tikawapatse mawa pa 5 pa 7 tikhala tili ku blantyre tikakumananso ndi azimayi kuli azimayi amene ati akapange encourage azimayi anzawo pa nkhani ya kusasiyana pakati pa amayi ndi abambo kodi amayi tingamathandizane bwanji kuti ma, ma, ma position akuluakulu nawonso azimayi azipangako participate ku ma business akuluakulu azimayi azitani azipangako participate nde kukakhala ma guest speaker atatu masana tikakumana ndi azimayi amene akupanga mabizinesi ang'onoang'ono tsikuli lidzakumbukiridwa pa mawu okuti ufulu komanso kutukula amayi ndi atsikana onse anthu amene adachotsedwa ntchito ku bungwe la admarc alandira chipepeso cha ndalama zokwana K6.6 biliyoni mwa ndalama zokwana K25 biliyoni zimene bungweli likuyenera kuwapatsa. Izi zachitika ogwira ntchito akalewa atakatenga chilolezo kubwalo la milandu. Kuti mumve zambiri, nayu Isaac Salima. Ogwira ntchito aku bungwe la Admarc akhala akufuna kuti bungweli liwapase chipepeso cha ndalama zokwana 25 biliyoni kwacha izi zikutsatira chigamulo cha bwalo la milandu loona za pa ntchito limene lidagamula kuti bungweli lipereke chipepeso kwa anthuwa litapezeka olakwa pa zimene lidachita pochotsa ntchito ogwira ntchito ake onse mchaka cha 2022 mwezi wa januwale chaka chino angongole adakalanda wina wa katundu wa bungwe la admarc komanso kuyimisa ma akaunti ena aku banki a bungwe la admarc-li izi ndi malinga ndi kuti bungweli lidakanika kupereka chipepeso kwa anthuwa monga mmene bwalo la milandu lidalamulira wapampando wa ogwira ntchito akalewa a alex malikebo wasimikiza kuti adalandirako ndalamazi malinga ndi ndalama yokwana 6.6 biliyoni kwacha imene adakatenga ku bankiyi iwo ati pakadali pano akudikirirabe kuti bungweli liwapase zina mwa ndalama zimene akuyenera kuwapasazi mmodzi woimira milandu bungwe la admarc a francisco chikabvumbwa wati nkhaniyi ili m'manja mwa ofesi mwa mkulu woimira boma pa nkhani za milandu a thabo chakaka nyirenda a nyirenda sadayankhe titawayimbira foni izi zikutanthauza kuti bungwe la admarc lili ndi ndalama yokwana 19 biliyoni kwacha kuti lipereke kwa anthuwa malinga ndi mmene bwalo la milandu lidalamulira mbali imene ikuyankha mlandu wokhudza kugula kwa simenti mwachinyengo yapempha boma kuti lilipatse kalata zonse zofunikira pa mlanduwu kuti mlanduwu aumve bwino mlanduwu ukukhudza a norman chisale amene ndi wachitetezo wa mtsogoleri wakale wa dziko lino a peter mutharika wochita malonda a muhammad chunara komanso anthu ena Iwo akuwaimba mlandu wogwiritsa ntchito nambala ya chinsinsi ya a Mutharika kuitanitsa simenti osalipira msonkho ndipo Lachitatu mbali ya boma inafunsa imodzi mwa mboni, a Wilson Upindi amene amagwira ntchito ku bungwe la Malawi Revenue Authority. A Upindi adauza bwaloli kuti iwo. adakatenga chilolezo chakuti akachite chipikisheni ku sitolo ya Melton Hardware imene mwini wake ndi a Chunara. Ndipo amene akumva mlanduwu a Chimbizgani Kacheche anati wamvetsetsa za pempho la mbali yozengedwa mlanduyi ndipo anauza mbali ya boma kuti ipereke zonse zoyenera kuti mlanduwu uyende bwino. M'modzi mwa maloya amene akuyankha mlanduwu, A Kalekeni Kaphale adati nkoyenera kuti iwo akhale ndi zikalatazi.
zambiri zimene zimafunika ah, pokonza mulandu makalata okhudza mulandu kuti aperekedwe kwa oyimbidwa mulandu kuti akonzekere oyimbidwa mulanduwo uh, kudziteteza pa mlanduwo chilichonse chimene mboni za boma zitapereke m'khoti chimayenera chidziperekedwa kwa mboni kwa anthu amene akuimbidwa mlandu kuti nawonso athe kukonzekera kaya afuna kuti akomane nawo ndi akatswiri pa za mfu- za mbali imeneyo akatero tinanena tisanayambe mlandu kuti zikuoneka ngati kuti uh, zinthu zimene zaperekedwa ku khoti dzima lever arch file dzili dzosakonzedwa bwino uh, kodi angathe kukakonza koma zikuoneka ngati kuti pali kachangu kena kake ndiye amati tiuyambe mlanduwo tavomera tauyamba komanso tisanathe nthawi ndipo taona kuti aa anzathu aja ayamba kufuna kugwiritsa ntchito uh, powerpoint presentation yoti sanatipatse mm, powerpoint presentation imo muli material ina yoti sanatipatse ma documents akuti a internal ku mra ndi zina zotero ndipo tinati kuti tsono pamenepa zikukhala ngati tapangidwa chifwamba tikudzidzimutsidwa akakonzekerenso atibweretsere zonse zofunikira atipatse lero kuti mawa mwina tikhale ndi mulandu woti uh, chilichonse chimene afuna kunena ife tikhale kuti tikuchidziwa ndipo m'mawu ake mkulu woyimira boma pa mlandu a masauko chamkakala anati ngati boma akuyesetsa kufulumizitsa mlanduwu mlandu lero mmene munaonera timabweretsa mboni yathu yoyamba amene ali ogwira ntchito ku mra amene amaperekera umboni kuti kodi information imene inali yoyambirira kuipeza kuti nkhani ikhalepo inali yotani imene yoti anaipeza m'mafoni ndi mmene munamvera muja amaperekera umboni mmene anachitira ntchito yawoyo kuti apeze information imene
mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane pano pa times television ttv tikhale tikubwera ndi nkhani zina zambiri mukatha tikupitirira ndi nkhani zathu ndipo bungwe la national registration bureau lati likufuna ndalama zowonjezera zokwana 21 biliyoni kwacha mu ndondomeko ya ndalama zoyendetsera dziko lino chaka chino ndi chaka cha mawa kuti ligwire bwino ntchito zake. Unduna wa zachuma unapereka ndalama yokwana K29.9 biliyoni ku bungweli zimene zili zochepa poyerekeza ndi ndalama zokwana K65 biliyoni zimene anawapatsa chaka chatha. Wezi Gausi ali ndi lipoti. Mlembi wamkulu wa nrb a Mphatso Sambo anayankhula izi pamene anakaonekera ku nyumba ya malamulo ku komiti yoona za chitetezo komanso maubale akunja lachitatu mu mzinda wa lilongwe iwo ananena kuti ndalama zoonjezerazi akufuna azigwiritse ntchito pochita kalembera amene amaperekedwa kwa ana amene angobadwa kumene komanso kuchititsa kalembera wa anthu akuluakulu mdziko muno Eh, ndiye kuti chimenechi chitachita bwino kale ichi chikhazikike tikufunika ndalama zokwanira chifukwa dziko lathu la malawi lino lili patsogolo pa nambala 1 kwa mayiko ambiri mu pa dziko lapansi lino koma mwina mu africa muno tikhoza kukhalanso patsogolo ambiri amatisirira ndiye tiyeni tichisunge chimenechi kuti chiyende bwino ndalama zimene zigwire ntchito yoyenerera atithoko- at- at- atithokozanso ah, ah, aphungu a nyumba ya malamulo kunena kuti nrb ndiye asinthatu Nrb ikuchita bwino kwambiri ife tasangalala chifukwa ndi zoona komanso akunena kuti anthu athu ogwira ntchito asintha kwambiri agwira ntchito abwino ifenso tikusangalala koma zimenezi kuti zitheke ndi mathandizo amene timalandira parliament-ko komanso mmene timaphunzitsira otigwirira ntchito kuti ife ntchito yathuyi musamayione ngati yopereka ma id card okha ntchito yathuyi ndi yachitukuko cha dziko M'modzi mwa apampando a komitiyi, a Simeon Salambula, anapempha bungwe la nrb kuti lizichita ntchito yake poyera akalandira ndalama zawo ndipo iwo anauza bungwe la nrb kuti lifotokoze bwino za zimene anthu akukamba kuti bungweli lakhala likulembetsa ana pa mndandanda wake wopereka ziphaso za unzika mwachizolowezi tikamakumana nawo uh, mabungwe amene amagwira ntchito ya amalawi amayenera kuti atilongosolole mwa ndondomeko bwinobwino mwatsatanetsatane kuti ndalama zimene tinapatsa chaka chatha zagwira bwanji and panopo ndi chifukwa chani akufuna ndalama za mulingo uwu chifukwa chani Ndiye panali mafunsonso angapo ngati mwachitsanzo mmbuyomu anthu akhala amayankhula zoti a nrb akumalembera akumalembetsa ana kuti adzavote zinthu ngati zimenezo tafunsa kuti mwinanso atilembere report kuti apange justify chifukwa ifeyo timangoimilira amalawi tikamaima munyumbamu tikamayankhula amalawi azizindikira kuti ndalama zimene tikuwapatsa mabungwewa tikuwapatsa kuti ziwapinduliredi eni ake amalawi. nde uh, mwachidule mwina ndikhoza kukamba choncho kuti akamba mbali yawo komanso mbali ina eh, tisamangolozanso chala kwambiri mbali inapo tikuwaloza chala palinso zinanso zimene achita bwino kwambiri monga ndi ndalama zochepa ntchito zina azigwira bwino bungwe la nrb likuvutika ndi kuchepekedwa kwa ndalama zoti agwirire ntchito yawo komanso zipangizo ndi maofesi m'maboma osiyanasiyana
mtsogoleri wa chipani cha utm a dalitso kabambe walonjeza kuti adzasintha dziko lino mukanthawi kochepa akadzamusankha pa mpando poyankhula m'boma la nkhotakota pa misonkhano yoyimayima imene chipanichi chinakonza mu ena mwa maboma amene ali mphepete mwa nyanja a kabambe ati chaka chawo choyamba adzakhazikika pa zinthu zisanu zomwe ndi ntchito za ulimi, malonda, migodi, zokopa alendo komanso kupereka K100 biliyoni boma lililonse kuti lidzathandizire ntchito zachitukuko. A Kabambe analankhula ndi mtolankhani wathu ku Nkhotakota, Innocent Chunga.
choyamba tikunena kuti ulimiwu tizidzaupatsa 500 billion chaka ndi chaka ndi cholinga chonena kuti ma inputs azidzapezeka komanso tidzapitirize kwambiri ntchito za ulimi wa nthirira ndi ma mega farms tikatero tidzakolola zambiri tikakolola zambiri chifukwa tikulima kawiri kapena katatu pa chaka tidzakhale ndi ma mega farms tidzakhale ndi ma mega factories amene adzapanga process zonse zija kupanga add value tikadzatero ndiye kuti tidzapititsa zambiri kunja kwa dziko lino tidzalandira ndalama zambiri ku ku dziko la malawi chachiwiri tizizayikanso 500 billion ku nkhani za migodi tili ndi kanyika mine ukoko ku mgodi wa kanyika umene tidzautsegule mu zaka 5 za utm kuti tidzatsegule migodi yosachepera 10 anyamata adzapeza ntchito tidzapititsa kunja zambiri komanso ntchito za mtengamtenga zokopa alendo tidzayikanso 500 billion chaka ndi chaka tidzasinthe malo onse okopa alendo kudzabwera amalawi ambiri anthu ena ochokera kunja adzatipatsa ndalama zambiri komanso boma lililonse chotsiriza tizidzalipatsa 100 billion kwacha kampani ya ethanol yalimbikitsa chidwi chake chofuna kusamala zachilengedwe pamene yabzala mitengo yokwana 1000 pa sukulu ya pulaimale ya majiga m'boma la nkhotakota mkulu wa kampaniyi a lusubilo chakaniza wati anaganiza zochita izi ndi cholinga chofuna kuphunzitsa anawa mtima osamala zachilengedwe
Mkumanowu wabweretsa pamodzi atsogoleri osiyanasiyana omwe amaona ntchito za ma.
Ifeyotu ngati Ethanol tikamayang'ana mbali imene timathandiza ngati kampani, mbali ya zachilengedwe ndi mbali yaikulu kwambiri chifukwa ifeyo ngatinso kampani yathu imene inakhazikitsidwira uh, ma products amene amapanga ndi okhudzana ndi zachilengedwe ndiye timachiona kuti ndichoyenerera kuti chilichonse chimene chitakhale chokhudzana ndi chachilengedwe tikhale nacho chidwi takhala tikuzala mitengo mbuyo monsemo mitengo yambiri chaka ndi chaka chaka chino tili ndi ma project angapo ozala mitengo iyi ndi yachiwiri ya pa sukulu pano pamene tikuzala mitengo yokwana 1000 patsogolopa poti Malawi idakalibe mu season imene ya tree planting tis- tipanganso uh, project ina yozala mitengo tikuona kuti tikapitiriza ma project ngati amene wawa chitithandizanso ifeyo chifukwa tiku- kukamapangika ma floods aja amene amapangika aja amakhala kuti ifeyo amatisokoneza ngati makampani
Ndipo m'modzi mwa ophunzira pa sukuluyi Patience Wandawanda adayamikira kampaniyi kamba ka ndondomekoyi. Ah, monga tonse timadziwira zoti mpweya umene tikupumawu ndi mitengo yomweyi ndi mmenenso timaphunzira mclass ndi mitengo yomweyinso imene imatithandiza ndi mitengo imene pamene a EthCo atifunira maphunziro opambana kutikonzera block atipatsanso mitengo kuti pamene tikukhala pamene tikuchita maphunziro athu tizik- tizikhala a health tizikhala athanzi ndi mpweya wabwino umene ukuchokera mitengo imeneyi komanso nthawi zina tikamawerenga tikhoza mazakhala mithunzi ya mitengo imeneyi mitengo imeneyi kuthandizira kwambiri poti mwezi wa mwezi ngati umono february chaka chatha kuna kunachitika ma floods ku Dwangwa anakukula madera ochuluka nkhani yake inali kuperewera kwa mitengo ndi ngati kuno kwayikidwa mitengo ndoti kuli kutetezeka cause masukulu ena anawonongeka chifukwa kuti panalibe mitengo ndi Ana ophunzira ambiri anakhudzika ndi vuto limene lija motero maphunziro awo sanapite bwino. Tikudziwanso kuti masukulu ena anatsekedwa.
Nkhani zathu madzulo ano ndi zomwezi koma tisanasiyane, nayinso mitu yake. Zipatala za boma m'dziko muno zili ndi ngongole yokwana K40 biliyoni ndi bungwe la Central Medical Stores Trust.